Igbo ndị ọma ejiri m aha Chineke nke kere eluigwe na ụwa bụ Chineke nke kere ndị Igbo na-asị udo dịrị unu abụ m Onyedikachi onye ozi nke Chineke anyị na-ekwu okwu n'isi okwu nke na-ekwu banyere ibi ugwu n'ala Igbo na ụbọchị mkpụrụ ụbọchị asatọ a mụpụtara nwa nwoke n'ala Igbo a na-ebi ya ugwu otu a kwa ka ọ dị n'agbụrụ ụmụ Izrel na mgbe a mụpụtara nwa nwoke na Agbụrụ Izrel, mkpụrụ ụbọchị nke asatọ a na-akpọrọ ya jee ebe a na-ebi ugwu, dị ka e dere ya na Levitikọs isi iri na abụọ amaokwu nke atọ. Ọ sị na ụbọchị nke asatọ, a ga-ebi nwa nwoke ọbụla ugwu. Ụfọdụ mgbe a na-ekwu okwu na-asị na Igbo sitere n'agbụrụ ụmụ Izrel. I lee ọtụtụ usoro ụmụ Izrel si eme ihe ha ka e dere n'akwụkwọ nsọ a na usoro ndị Igbo si na-eme ihe ha, otu a kwa ka ọ dị na ha bụ otu ihe. Ya mere m ji wee na-asị ajụ ọ bụ eziokwu na ụmụ Igbo sitere n'agbụrụ ụmụ Izrel. Na oge ochie, Mgbe ọbụla a mụpụtara nwa nwoke, naanị mkpụrụ ụbọchị nke asatọ, a na-akpọrọ ya jee n'ebe a na-ebi ya ugwu. O nwere agbụrụ nke anyị maara nke ọma n'obodo a bụ Naịjirịa na a mụọ nwa nwoke, a naghị ebi ya ugwu na mkpụrụ ụbọchị nke asatọ kama na ọ na-eme afọ ole na ole tupu e jee kpọrọ ya jee bie ya ugwu. N'ihe e dekwere na Luk isi nke mbụ, amaokwu nke iri ise na itoolu, na ebe ahụ e kwukworo okwu banyere ibi ugwu. E dere ebe a na AD 1, ka nke a na-aga ịgụpụtara ya ugbu a. Gee ntị. O wee ruo ụbọchị nke asatọ na ha bịara ibi nwatakịrị ahụ ugwu, ha ewee kpọba ya Zekaraya n'aha nna ya.
Akụkọ banyere John the Baptism bụ akụkọ nke anyị maara nke ọma. Na mkpụrụ ụbọchị nke asatọ a kpọọrọ ya jee ebe a na-ebi ya ugwu. Anyị matara na akwụkwọ nsọ sị na e mechiri ọnụ nna ya, ọ maghịkwa, o nweghị ike ikwu okwu, ha were na-akpọ ya afa nna ya. Mana ihe anyị na-ekwu okwu n'ụtụtụ a banyere ibi ugwu. Igbo o sitere n'agbụrụ Izrel, n'ihi na mkpụrụ ụbọchị asatọ ka Igbo na-anọ wee bie ugwu. Otu a kwa ka ọ dị n'agbụrụ ụmụ Izrel. Ka anyị jekwee n'ihe e dere na Luk isi nke abụọ amaokwu nke iri abụọ na otu. E dekwara ebe a na AD 1. Mgbe ụbọchị asatọ zuru ibi ya ugwu, e wee kpọọ aha ya Jizọs, Nke mmụọ ozi kpọrọ ya mgbe a ka atụnyeghị ime ya.
Jizọs Kraịst bụ Ọkpara nke Chineke bụ onye nke anyị na-akpọ isi ala na-enye, onye nke anyị na-eso nzọmụkwụ ya. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na ọ bịara n'ụdị nke mmadụ. Mkpụrụ ụbọchị nke asatọ e bikwere ya ugwu dịka a hụtara ya dịka mmadụ. Na ụbọchị ahụ o ruru mkpụrụ ụbọchị asatọ a kpọkwara ya jee ebe a na-ebi ya ugwu dịka o- usoro ndị Izrel si wee na-eme ihe. Taa, a ka na-ebikwa ugwu mkpụrụ ụbọchị asatọ. Na e bisịa mmadụ ugwu, a na-eme ya gịnị? A baa ya afa. Ya mere ndị Igbo ji atụ n'ilu na-asị na a na-ele nwata anya n'iru, a na-aba ya afa. Jizọs Kraịst mkpụrụ ụbọchị asatọ ahụ e nwere afa e nyegworo ndị mmụọ ozi kwuru nekwe ihe a gaje ịkpọ ya ụbọchị ahụ ka e ji were kpọọ ya afa ahụ. M wee na-ajụ ọ bụ ezie na anyị sitere n'agbụrụ ụmụ Izrel? Igbo ndị ọma, ana m asị udo dịrị unu.